ee ụmụ igbo mụrụ m mma mma nụ ee ya gaziere onye ọbụla eje ana bụrụ ije ihe eji jebe ekpele azụ onye ọbụla ya na-eje na-abata ekpere n'isi nwa afọ igbo ọbụla bụ na ụkwụ ya akpọ gị echiche ndị iro ama emezu n'ime gị ịfụ mbawanye bụ ekpere n'isi onye ọbụla ihe ọbụla ihe onye na-eme ya gaara ya but quickly i want to start this my today's uh, message by reminding all of us ụmụ igbo especially ndị nọ Lagos unu lete former governor of Lagos State Ambode mgbe ọ chịchara after ka ọ chịchara the first term ọ chọrọ ije second term but they manipulated everything dethrone ya as if that one is not enough ha bịakwa ka a bịa mee arrest bịa all because na ọ dị good to his people mere na that arrest abịaghị na mmezu because people pụtara in mass sị gịnị kama a ya akpụrụkwa Ambode sị kpụrụ ha ncha niile federal government a na-eme na ha ada anụ anụ bụkwanụ ịgba nkịtị ha ghọrịa gị they have no option because igbu mmadụ one ka ị ya egbu street juru eju a rapụ the young man onye bụ na ọ dị free today so that now bring me to what i want to touch today ibe anyị nwa bụ ndị igbo anyị na-eme ihe ka ndị nọ n'isi in fact anyị nọ n'isi anyị nọ n'isi esokwara m because ọ bụ na m nọ n'isi ma ha afụ ụzọ kwuo ihe a na-ekwu but most of us nọ n'isi ị na-eje ụka egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebena nku kwaa ya ọ ilu ndị igbo ndị ụka si mba egbe bere ugo bele nke si ibe ya ebele nwanne enyere ya aka were ya na-aghọrị gị ndị ụka enini mmadụ one ka ha nyere aka maka eji ekwu ihe a bụ gị bụ nwa igbo na-eme ka ị wee bụrụ akụ iri iri ka ị wee shie knight ka ị wee bụrụ ee e, nna ọra ị wee bụrụ nke a bụrụ nke a wee were ego ị ya eji nyere ụmụ ogbenye nọ gị n'akụkụ aka wee bi ndị ụka anaghị eri ị ya ata ahụfụ ya because ọgụ nwa ya abụ ị nataba ị chịkọsịrị escort ana ọ dị mma ị wee na-achị escort gị bụ na ana adịrọ mma ụmụ ogbenye bụ na ana adịrọ mma because onye agụụ na-agụ amarọ nwanne ya so onye m chọrọ ikwu n'ụbọchị nke taa bụ gị bụ nwa kpatara ego yes ọ chukwu na-edu ije ọ chukwu bụ eje ana so you have to go and appreciate god at least for making your business prosper but gị nwa bụ onye na-eje thanksgiving ma ego one i bu n'obi eje thanksgiving chukwu that sees the innermost makwa ihe i bu n'obi were eje ime thanksgiving ọ bụ na 10 naira ka ị chọrọ iji meta thanksgiving why not i were 5 naira nye nya bụ ndị ụka because ị ma na onye ị na-enye bụ the head of the church you are giving him on behalf of god chukwu enweghị ihe chukwu eji ego eme chukwu does not need your money because ọ nya na-enye ego so mgbe ị nyere onye ụka a nye ha ha rie werezie half nke ahụ i dobere nyere ụmụ ogbenye aka ọ nya bụ ka na ị ya abịa nata ị laha ụla be gị ị laha ụla with your two eyes closed because ndị nche karị hapụcha ndị a bu egbe na obodo dị mma today bụ ụmụ ogbenye once ụmụ ogbenye dị happy with you nwanne ị ya na-eje na-abata ụkwụ ya akpọ gị cos ka ị na-enye ha ihe a ka ha sekpuru ana chinie aka n'elu na-ekene chukwu n'isi gị nwanne once a na-emepe ọnụ a ekene chukwu na-asị ya na-eje na-abata ihe eme gị ekpere ha niine ya abụzi ihe ọbụla ya eme gị mee ha cos ha maara onweghị ihe ha dị ndụ eme na ọ gị nwa bụ na ha dị ndụ so kama ọnwụ ya egbu ka agụọ bịa gbuo ha kama ọnwụ ahụ bu ụzọ bịa gbuo ha ị fụ na ịchapụ na ya bụ na ị ya na-eje na-abata biko na ụmụ igbo anyị ụmụ igbo anyị ana m ekwu ihe a ekwugo m before na ala igbo ya dị mma today na this kidnapper arm robbery eh, eh, this one this one ya kwụsị today bụ mgbe anyị chetara ụmụ ogbenye nọ n'etiti anyị na-enyere ha aka if not ọsọ gbara iru ya agba azụ mgbe ibiri fada fada akpọchi ụzọ nakpuo na-adọwa anụ ọkụkọ ọ dọsaa nke a ọ dọsaa nke a ibi pastors anaghị arụ dị competition na-abụzi onye arụ ụlọ ụka nke karịrị ọhịa ọ disprit kosa pastors na-arụ onwe nke kee ebe ha si enweta ego ọkwa from mụ na gị a sị gị challenge god don't give god what will cost you nothing i buru ego ị ya eji nye family gị nri ego ị ya eji neta ụmụ ogbenye aka buru be ha ị nata ị na-ebe na obodo adịrọ mma ị na-akpọ government government si ebe a na-achụ anyị ndị ụka si ebe a na-achụ anyị kee ebe anyị ya agbajezi biko nya ka m sị ka m gwa ụnụ abịarọ m ịkọ ogologo akụkọ today biko but onye nwere uche ya chegharịa onye nwere ndụmọdụ duo onwe ya ọ bịa m n'obi m kwupụ ọ bata m n'obi m sị ka m kwuo because ụmụ igbo anyị na-eme onwe fa cos onye agụọ amarọ nwanne ya onye agụọ na onye abụ na amoosu dị ịkpa nsị dị but mgbe i were 5 naira 5 naira is nothing to you nye ha ha wee rie nri nwanne they no born anybody well ịbịa gị nso sị na ọ na-echere gị echiche ọjọọ they waste that person so nya ka m sị ka m gwa ụnụ onye nwere uche ya chegharịa ọ ka bụkwa mụnwa Mr. Attitude mma na-ekwu